Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwanụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
otu jikọtara ndị dọkịta bekee bi n'ime ala anyị enyela ọchịchị etiti oge amara izu ụka anọ imezu ọchịchọ obi ha na nkwekọrịta ha nwere ma ọ bụghị ya na ha ga-amalite mfanye aka n'ukwu ọrụ otu jikọtara ndị nkwado Peter Obi na Kwankwaso akpọọla oku mgbasa ozi ọdọrọkụọ taa na Abuja n'ihi nchabi ikpe ụlọ ikpe chabiri iwepụ aha pati NDC pụọ n'aha pati ndị ga-eso zọ ọkwa ntuli aka elu bụ ọgbakọ mgbasa ozi ha na-akpọ oku ka a zọọ ndụ ọchịchị ọhakarasị Onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ Arise TV Oseni Rufai agbarụọla ihu ugbu a n'ihe mere o ji bụrụ n'oge Peter Obi sonyere pati NDC e mere mkpesa n'ụlọ ikpe megide pati NDC ma rụtụ aka na nke a bụ ihe gba ama na pati ndị na-abụghị pati APC ka a na-agba mgba okpuru ndị otu omekome na-eyi ndụ egwu Boko Haram awakpola obodo Lassa nke steeti Borno taa tọrọ ụmụ akwụkwọ bịara ile ule NECO ma tọrọkwa ọtụtụ ndị nkụzi ha dịka ha gburu otu n'ime ndị nkụzi ahụ ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na ndị omekome ahụ yi uwe ndị soja wee wụchaa onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church ụkọchukwu Enoch Adeboye agwala ọha na eze n'ụka ọgbakọ ihe nrite ndị nna nke okpukpe nke hiri odo na Washington mba US ma kwuo na ọ bụghị ihe dabara adaba ịta onye isi ala Tinubu ụta n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-arị elu ọjị kwa ụbọchị ma rụtụ aka na onye isi ala enyela ndị soja ntụziaka imemina ndị omekome ahụ ọ gara n'ihu gbakwunye na ọ bụghị onye isi ala Tinubu ga-eyi uwe ndị soja gaa lụso ndị omekome ahụ agha ọchịchị etiti site n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe NIMET na mkpirisi bekee adọọla steeti asatọ aka na ntị ugbu a ike nkwụcha ma kwado maka nsọjupụta mmiri na steeti ha steeti ndị ahụ gụnyere steeti Lagos Ogun Ondo Rivers Bayelsa Delta Cross River na steeti Akwa Ibom ụlọ ọrụ ndị agha amị agụpụtala aha ndị soja ruru otu narị na anọ bụ ndị jiri ngwa agha ha ma gbalaga kemgbe abalị ise nke ọnwa a bụ oge ndị otu omekome Boko Haram na ISWAP wakporo ha n'ime steeti Borno ụlọ ọrụ ndị agha soja kọwara ha dịka ndị na-emegide ụkpụrụ ndị agha amị a ga-echeta na n'oge mwakpo ndị omekome ahụ ha gburu ndị soja asatọ ma bepụ ha isi ebe ọtụtụ n'ime ndị soja ahụ nwetara mmerụ ahụ onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ ma bụrụkwa onye ga-eji aha pati AAC zọọ ọkwa onye isi ala Omoyele Sowore enwetaghachila nnara n'akaebe ya ugbu a site n'ụlọ ikpe ma pụọ n'ụlọ nga dị na Kuje dịka ejiri narị nde naira abụọ ndị akaebe mmadụ abụọ nke gụnyere onye eze ọdịnala sitere n'obodo ya nakwa otu onye nwere ụlọ n'isi obodo ala anyị Abuja gụnyekwara inyepụ akwụkwọ ikikere njem paspọtụ ya bụkwanụ ihe ndị o mezuru tupu a tọhapụ ya onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church ụkọchukwu Enoch Adeboye akwalakwa arịrị ugbu a na mpụ omekome iyi ndụ ọha egwu a na-anụkarị na mpaghara ugwu ala anyị bụ nnọọ ihe na-emezi ugbu a n'azụ ụlọ ya dị na steeti Ogun ma gbakwunye na ya na onye isi ala Tinubu gụnyere nwunye onye isi ala Remi Tinubu enweela mkparịta ụka banyere ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị dịka ọtụtụ ndị na-ajụzi ya ugbu a dịka onye ụkọchukwu kedụ ebe Chineke gị nọ Ọchịchị etiti na-eme amụma ugbu a idokwazi atụmatụ agụmakwụkwọ afọ isii n'ogo praịmarị afọ atọ n'ogo junior sekọndịrị nakwa afọ atọ n'ogo senior sekọndịrị ma jiri nke afọ iri na abụọ nke na-agaghị akwụsị akwụsị were dochie ya ndị ọrụ nchekwa nọrọ taa nwụchie onye minista teknụzụ n'oge gara aga Uche Nnaji ozugbo ọ wụchara n'ọdụ ụgbọelu mba ụwa Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja dịka a na-atụ anya ugbu a na ụlọ ọrụ ICPC ga-akpọrọ ya ime ya nnyocha n'iji akụrakụ asambodo adịgboroja wee bụrụ onye minista n'oge gara aga ụlọikpe ukwu dị n'Ọnịcha enyela nkwado ha ugbu a ka Maazị Peter Obi jiri ụzọ na-abụghị inyeru ya n'aka wee nyepụ Kenneth Okonkwo akwụkwọ ikpe mkpesa e mere megide ya dịka a gbalịrịla ọtụtụ oge ugbu a inyepụ ya akwụkwọ mkpesa ahụ n'aka mana nke ahụ ekweghị omume dabere na nke a a ga-amapawa ozi mkpesa ahụ n'ahụ ụlọ ya ma ọ bụ e nyepụ ya onye okenye ọbụla a hụrụ n'ụlọ ya ụlọ akwụkwọ gọọmenti sekọndịrị skuul dị na steeti Borno nke ndị omekome wakporo na nso nso a agụpụtala aha ụmụ akwụkwọ iri atọ na isii ndị bịara ile ule NECO ndị omekome ahụ tọrọ ha gụnyere ụmụ akwụkwọ nwaanyị iri abụọ na ise nakwa ụmụ akwụkwọ nwoke iri na otu ndị omekome egbe gbatọrọla otu onye ụkọchukwu Samuel Gbinde nakwa ndị ụlọ ụka abụọ ụnyaahụ n'ụlọ obibi ya dị na steeti Benue otu jikọtara ndị na-atụ mgbere mmanụ petrol ndị na-abụghị nke gọọmenti nwe emeela anyị ji ugbu a ịgbachikọrọ ọdọ nrepụ mmanụ petrol fueling station niile dị n'ala anyị ya bụrụ na gọọmenti aga n'ihu itinye anya n'ọnụ ego ha ji erepụ mmanụ petrol ọchịchị etiti ekwuola ugbu a na ha ga-eji uwe njirimara ala anyị Adire were dochie nke kakị ndị kọpa na-eyi ugbu a dịka otu ụzọ ụkpụrụ nwegharị ha na-enwegharị ụlọ ọrụ NYSC ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja nọrọ taa kwupụta ndọnye ukwu ha na-adọnyere ọchịchị David Mark na Rauf Aregbesola dịka ndị ndu otu pati ADC n'ọzọ dịka ibe ya onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar ekwupụtala Kenneth Okonkwo dịka ọnụ ga-ekwuchitere ya n'oge achụmnta ntuliaka elu ọkwa onye isi ala afọ 2027 Kenneth Okonkwo nọrọ taa kwupụtara ọhaneze nke a site n'ọba soshal midia X ya a ga-echeta n'abalị ole na ole gara aga Kenneth Okonkwo nọrọ kwuo n'eze wara awa oge Atiku họpụtara Rotimi Amaechi dịka osote onye isi ala na ya agaghị arụ Atiku ọrụ n'ihi mmegbu a na-emegbu ndị Igbo ndị omekome bandit nọrọ ụnyaahụ rie mbọmbọ oge ndị obodo Dansarai nke ọchịchị kansụl Malumfashi steeti Katsina chụsoro ha ma lụso ha agha ndị omekome ahụ gburu ndị obodo mmadụ anọ ebe ndị obodo zaghachiri ha ma gbuo mmadụ anọ n'ime ha mba Rọshia awakpola mba Yukren ma jiri ọtụtụ ngwa agha dron wakpo ha na mwakpo nke kacha kpụ ọkụ n'ọnụ kemgbe agha ahụ bidoro dịka ndị ha gburu ruru mmadụ iri na asaa onye isi ala Bola Ahmed Tinubu agbakọla ndị ọrụ mgbasa ozi na ndị nta akụkọ ka ha belata ka ha si ekesa ozi akụkọ banyere ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu n'ihi na ịkọ akụkọ ha oge ọbụla na-egosipụta na ndị nta akụkọ bụzi ndị oti mkpu ha gọọmenti steeti Ọyọ agọọla ụkwụ ha na aka ha ugbu a na ha akwụpụla ego gaa n'aka ndị omekome ndị tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi iji gbapụta ha ma kọwaa ozi akụkọ ahụ dịka okpokpo asị ndị iwe juru n'obi ndị bi n'ọchịchị kansụl Bodinga nke steeti Sokoto nọrọ taa mee njegharị iwe ma nọbichie okporo ụzọ ndị gbapụtara ihe iji kpọọ oku ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka banyere mwakpo ndị omekome na-eyi ndụ ha egwu nke na-arị elu ọjị ugbu a n'ime ọchịchị kansụl ahụ otu nwoke nke njiji ala ọmajiji mba Venezuela lobara n'ala bụ onye nọ n'ụlọ ahịa ọ na-arụ ọrụ na ya dịka onye nche mgbe njiji ahụ jiri ka ndị ọrụ gbata gbata zọpụtarala ugbu a na ndụ oge abalị asatọ gafechara
ọ gwụnụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo